boma likulephera kupanga invest ndalama za misonkho ku toll gate mabiliyoni sakuoneka bajeti yathu zaka 5 tikugwisa ntchito katapira kupanda kubwereka mafuta mankhwala forex komanso fetereza zimasowa nde lero Chakwera akunama kuti adzapanga invest makanda account.
Umphawiwu tithane nawo ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira adzakhala kale ali ndi mamiliyoni mamiliyoni a ndalama
chodabwisa kwambiri nkhani ya fetereza amayilimbikira 2020 ulendo uno sakulankhula mpang'ono pomwe chuma cha malawi chili munthaka popanda fetereza dziko lipeza kuti ndalama zosunga ku makanda akaunti manifesto ya dpp yafotokoza bwino kwambiri za feteleza otchipa manifesto imene ikunena kuti kuyambira pa 16 september malawi akhale ndi chakudya chokwanira aliyense akhale ndi nsima chinangwa chilichonse chimene angadye palibe amene adzafe ndi njala mdziko muno as long as there's dpp mmenemu takamba nkhani ya fetereza nthawi mmene aprofesa amachoka amawathamangisa mboma tonse tikukumbukira mtengo wa fetereza manifesto ikunena kuti fetereza subsidy uja abwerera ndipo mtengo wake ngochepa takambamo nkhani ya ulimi takambamo za ulimi wa nthirira kuti anthu tidye chakudya chokwanira komanso tigulitse kunja kuti forex izibwera
ana aphunzire sukulu kuti adzakhale pabwino asadikire kusungidwa ndalama ndi boma akuluakulu akulephera kusunga zawo za ku mra kumakhalira katapira nde akubwera nkumatinamiza akuti makanda akaunti 2043 bwana profesa akunena kuti kuyambira boma lasopano likubwerali primary school ndi yaulere inde koma ikhalano yaulere zenizeni palibe mwana ndi mmodzi yemwe amene azilipira development fees ayi akachoka pamenepo mwanayu apite kuti ku sekondari kuyambira chaka chikubwerachi sekondari skulu ikhalanso yaulere m'midzi mwana ambiri akulephera kulemba mayeso chifukwa makolo ndosauka alibe ndalama yogulira bonya akapeza kuti examination fee
ena amanena kuti inde timapita ku sukulu koma timalephera kupita chifukwa kumeneko timakalipira zina ndi zina kuyambira chaka chikubwerachi manifesto ikunena kuti mafees a maneb kaya ndi a pslce kaya ndi a jc kaya ndi a form 4 mafizi onse atha mupite ku capital hill wachuluka mbuzi zosapita ku sukulu
mayiwa ndiwo bwana anasankha kuti akhale running mate timvane timvane pang'ono anasankhidwa kuti akhale running mate wathu pali zifukwa choyamba ndi mayi amene ali ndi experience chifukwa choti ali ndi experience boma laonongeka kwambiri kwawola ku capital hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo wakhala m'boma wozika maganizo komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku capital hill mayi takulandirani andife tikuthandizani zikomo kwambiri tikalowa m'baibulo profeti elisa ananyozedwa ndi achinyamata pobwenzera anawatemberera mawu a mulungu akuti a kesi temberero lopanda chifukwa sili- siligwira ntchito
2 mafumu 2 verse 23 mpaka 24 akunena kuti atawatemberera achinyamatawa anapeza tsoka kunatuluka chimbalangondo lero taona lazarus chakwera akuluakulu ndi dambo mozimira moto moto woyatsa chakwera kulibenso dambo lina koma pita muthalika kulibe ndiwo ndiwo iwo ali bize akuti a- wakula ee wakula ndi wokalamba kodi ife tiwa- tifuna iwo azikanyamula miyala tifuna akalime ku munda wa munthu tifuna akalime ku munda wa achakwera akachite ganyu kwa achakwera inuyo accomplished constitutional lawyer ku america tinali limodzi america imakudziwani britain imakudziwani china imakudziwani ndiye tidandaula kapuku kachabechabe apo
baibulo likunena kuti ngakhale ananyozedwa ndi achinyamata profeti elisa anawapulumutsa kunjala Economic Recovery Committee. Committee yokonza dziko lino komiti imeneyo yamaliza ntchito yake ripoti ili ready kuti beginning september 17th tikita implement program imeneyo tiyamba program imeneyo yokonza dziko lino
tipange debate ma, ma, manifesto onse enayatu si manifestotu aja amene manifesto amene atiwu unali ulalikitu unali ulalikitu umene weniweni imeneyi ndi manifesto ndiye ndikuthokozeni a president kuti muli ndi timu yoti pa 16 september pano inu ndinu mpulumutsi
achakwera panga chani kumpoto
aprofesa manifesto titayiona ife achinyamata ndife osangalala kwambiri kukalonga bwana munatimangira technical college ngala technical college bwana munatimangira stadium bwana kuli asilikali nawonso ali ndi mavuto awo omwenso ali mmenemu takamba za malawi defense force malawi police service malawi prison service takamba za immigration mapasipoti zoona mapasipoti kalekalepo anthu ankayenda ndi pasipoti ya malawi monyada kupita dziko lina lililonse pano pasipoti kungochoka nawo mdziko muno akumakumanga sigwira ntchito manifesto ikunena kuti tibwezera mphamvu ya pasipoti
Nde panotu ukapolo, ukapolo wa njala, ukapolo wopanda ndalama, onse ndi ukapolo, onse ukapolo wa nkhanza, kuopa boma zosiyanasiyana, koma kuno ndi kwathu, this is our own country, kwathu kuopa anthu asamaope boma people should respect government but not fear the government
akuluakulu history is the best teacher
dzulo bwana tavutana usiku kwambiri kukambirana monga mukudziwa enafe takulira ku chitetezo nkhani inavuta ndi ya msonkhano uno kodi kodi ku msonkhano uno kuti bwana mubwere mubwererenso chifukwa cha information tinayilandira ya anthu ofuna kupangani chipongwe tinakuwuzani bwana kuti bwerani tikaona mmene tingachitire ndi chifukwa chake lero mwina kwa nthawi yoyamba anthu mukadabwa kuti bwana atiyankhula atakhala pa mpanadenga Bwana, tikutsimikizireni pamodzi ndi nyamata wanu Chisale, nyamata wa chitetezo ndi anyamata anu onse kuti bwana tikutetezani. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tizapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. We need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso ikuoneka kuti ah, nkh- nkhalango ndiyokhwitima